L'ana acollonau a Stefano Masala e l'ana mortu pro che li furare sa machina. A pustis sun andados a Orune, ube s'oto de maju de un'annu fachet ana mortu a fusiladas a Gianluca Monni, s'istudente de dechiott'annos, mortu in sa firmada de su postale pro andare a iscola, a Nugoro. A Masala sunu galu oi a l'acatare, bibu o mortu. Chin d'unu pore de accusas, moghende dae cussa de s'aere pessau e de aer fattu s'omicidiu de Gianluca Monni, suni in carcere Paolo Enrico Pinna dechiott'annos de Nule, minorenne cando ana mortu a Monni, e su fradile Alberto Cubeddu bint'annos de Otieri. Sas ordinàntzias de custòdia cautelare las at firmadas su gip de su tribunale de Nùgoro e cussu de su tribunale de sos minores de Tàtari. Sos particulares de s'indàgine, chi no est istada fàtzile, sos investigadores in Orune an dèpiu gherrare chin s'omertade, los an ispricados custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa Andrea Garau, procuradore capu de Nùgoro, Elena Pizzorno, procuradore in su Tribunale de sos Minores de Tàtari, su colonnellu Saverio Ceglie, cumandante provinciale de sos Carabineris de Nùgoro, su colonnellu Giovanni Adamo, cumandante provinciale de Tàtari, e su maggiore de sos Ros Dario Pini. Est cumintzadu totu in Orune, su sero de su trintunu de Nadale duamiza e batòrdighi in s'interi de Cortes Apertas. Paolo Pinna aiat dadu irfadu a s'amorada de Gianluca Monni chi aiat reagiu. Su zòvanu de Nule aiat minetadu a Monni chin una pistola ma l'aian disarmadu, caddadu e umiliadu. Dae tando at pensadu petzi a comente li torrare sa venga. E una poesia de innòriu imbiada a su telefoneddu suo in aprile de su duamiza e bìndichi at sichidu a ghetare linna a su focu de sa vinditta. Tando at chircadu a su fradile, Alberto Cubeddu, pro ordiminzare su pianu pro ochìdere a Monni. Detziden de pònnere in parte a Masala puru, chi mancari esseret presente a sa briga in Orune fit abarradu a un'ala, pro impreare sa vetura sua e a pustis che l'irghelare pro li ghetare sas neches de s'omicìdiu. Su sero de su sete de maju, Pinna adobiat a Masala. Dae tando de su zòvanu de Nule non s'ischit prus nudda. S'in cras sa màchina de su babbu de Masala l'impreana pro s'omicìdiu, in Orune benit filmada e a pustis acatada, brusiada, in Patada. Custos sos fatos chi sos carabineris an acertadu esaminande su tràficu telefònicu e àteros datos. Un'àtera pessone, Antonio Zappareddu de Otieri, l'an arrestada pro possessu de armas ma a cantu paret non b'intrat nudda chin s'omicìdiu. A Paolo Enrico Pinna li sun imputande unu pore de reatos. Cussos fatos in s'ìnteri de sa briga in Orune, sos duos omicìdios e su 'e aer cubau su corpus de Masala, unu zovanu bonu chi at apiu petzi sa mala sorte de picare a pare chin chie est accusau de aer mortu a Monni. Acollinde sas richiestas de sa Confartigianau, su Senau at apertu su fundu de solidariedade anti usura a sas impresas vitimas de mancaus pacamentos. S'assòtziu de categoria at presentau duos emendamentos a su decretu leze Sarva Bancas a s'esame de sa Commissione Finàntzias de su Senau chi pertocana pròpriu su fundu antiusura. Sas modìficas, si leghet in una nota, las at promòvias sa Confartigianau Impresas pro dare una risposta profetosa a sos imprendidores chi pican a pare chi malos pacadores. e chi, secundu sa presidente de Confartigianau Impresas Sardigna Maria Carmela Folchetti, sun in crisi finantziària e su prus de sas bortas sun prenos de dèpidos pro sos fallimentos de sas aziendas commitentes. Su sustegnu a su fundu antiusura, sichit sa Folchetti, diat permìtere a sos imprendidores prus minores de ch'essire dae sos dèpidos e de non fàchere fallire fintzas sas aziendas issoro. Confartigianau Impresas Sardigna, in sas dies coladas, at imbiau una lìtera a su senadore Giuseppe Luigi Cucca, in calidade de reladore in sa Commissione Giustìssia, pro li mustrare sos emendamentos, isetande su parre de sa Commissione Finàntzia supra su provedimentu. Tres senadores de su PD an sutascritu sas richiestas de Confartigianau e an presentau sos emendamentos nande chi su problema est grave e tocat de l'isòrbere, ca sun semper de prus sas impresas, mescamente minores e mèdias, custrintas a fallire pro sos mancaos pacamentos de sas aziendas pro sas cales fachen traballos. Prus de un'annu a oje, su sete de maju duamiza e bìndichi, Forza Italia at presentadu un'interrogatzione ca fit contrària a che cantzellare sa continuidade aèrea pro sas tratas minores detzisa dae sa Giunta Pigliaru. A l'ammentare est Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia Sardigna. Dau chi a pustis de prus de un'annu sa Regione galu no at rispostu e chi in sa chistione sunu intervennios fintzas sos emigrados sardos, Pigliaru rispondat a su mancu a issos. A ch'àere revocao sa continuidade territoriale pro sas tratas minores, sighit Cappellacci, est unu dannu de se, ca custringhet sos biazadores a isseperare tratas prus caras e prus longas. E in prus, tramudende sa zente a sos iscalos de Roma e Milano, b'at prus pacos postos a disponimentu in continuidade unu, In custa manera si violat su diritu nostru a sa mobilidade e si faghet dannu a su turismu. Arribbada a metade de su mandadu suo, sa Giunta regionale at petzi scontzadu chentza propònnere alternativas, faghende proclamas e promissas semper diversas, ma chentza fainas cuncretas, mustrende sa mancàntzia de un'indiritzu polìticu craru e coerente, comente amus bidu fintzas in sa chistione de Ryanair. Si ch'ischiden potèntzien sa continuidade unu, torrene a pònnere sa continuidade pro sas tratas minores e facant carchi cosa pro non che fagher fughire sas cumpannias a prètziu bassu, concruit Cappellacci, e si no an su corazu de picare detzisiones torrene a fàghere letziones e cunvegnos. Eris in su cafè Tettamanzi de Nùgoro, Andrea Pau e s'assessore a sa cultura de su Comune de Nùgoro, Sebastian Cocco, ant presentadu su libru a fumetes de Manuelle Mureddu, La danza dei corvi, ispiradu a su romanzu de Salvadore Satta, Il giorno del giudizio. In sa sala de su Tettamanzi an postu in mustra peri sas tàulas originales fatas dae Manuelle. S'idea est naschia una paja de meses faghet pro fagher connòschere s'òpera immortale de Sarvadore Satta a sos zòvanos, impreende unu limbazu modernu, sos fumetes. Manuelle Mureddu no est istadu tzincuent'anne moghende dae su romanzu at dadu sa vida a un'òpera ispirada, eja, a s'òpera de Satta, ma chi at una vida pròpria, autònoma.